Siod an bóthar idir Medjez el Bab agus Tunis, sa Túinéis i dtuaisceart na hAfraice. Ar Aoine an Chéasta 1943 tháinig Messerschmitt, eitleán de chuid na Gearmáine, ón oirthuaisceart agus d'ionsaigh buíon d'arm na Breataine a bhí ag taisteal ar an mbóthar seo. Ins an ionsaí sin maraíodh beirt, Guardsman Barry agus Guardsman Patrick Ridge, nó Paddy an Droichid mar a b'fhearr aithne air i nGaeltacht Chonamara. Ba sheanuncail liomsa Paddy an Droichid. Inseoidh an clár seo a scéal siúd Agus scéal na nÉireannach eile a throid in arm na Breataine sa Dara Cogadh Domhanda. Ba é Paddy an Droichid, Paddy Mac an Iomaire, an mac ab óige a bhí ag Maidhc an Droichid agus ag a bhean chéile Agnes, a raibh cónaí orthu ar bhruach Abhainn Chasla, i mbaile Dhoire an Fhéich, ar an gcolbha thoir de cheantar Chasla. How's Martin and family? By the way, was he in charge of the yacht when the accident happened? I think the whole affair was very mean and. Craoltóir raidió agus nia le Paddy an Droichid é Tomás Mac an Iomaire. Tá taighde go leor déanta aige ar scéal a uncail ó tháinig sé ar litreacha agus boinn dá chuid in áiléar theach a mhuintire sna seascaidí. Bhíodar, na Droichid mar a tugtaí orthu an t-am sin, ag obair ag Lodge Chasla ag tabhairt aire don teach mór ansin. Ba séard a bhí i dteach mór Chasla, ná Hunting Lodge, i gcomhair móruaisle Shasana. B'í an iascach ar Abhainn Chasla, is dóigh, ba mhó a tharraingíodh daoine thart ag an am agus bhí an-iascach bradán ann. Agus sin an áit a fhás Paddy Mac an Iomaire aníos, nó Paddy an Droichid mar a thugtaí air aníos. D'imigh a chuid driothárachaí agus a chuid driofúrachaí ar fad ar imirce agus faoin am go raibh seisean bliain is fiche d'aois ní raibh ach duine amháin fanta sa mbaile, b'é sin a dhriotháir Máirtín. Agus bhí seisean pósta, b'in é m'athair, bhí seisean pósta agus clann air Agus bhí a mháthair fós sa teach, b'in í Agnes. So ní raibh mórán áit sa mbaile ag leaid óg a bhí bliain agus fiche d'aois. Agus sin é nuair a d'fhága sé le le dhul amach sa saol, chuaigh sé go Londain agus as sin chuaigh sé isteach in arm Shasana, sna Royal Irish Guards, i mí na Márta 1936. Nuair a thosaigh an Dara Cogadh Domhanda i 1939, d'fhógair Éamon de Valera go mbeadh Éire neodrach. We do not wish to seek quarrels with any country. We wish well to our neighbour, Great Britain, and to all our neighbours. Léargas ar an athrú iomlán polaitíochta a bhí tarlaithe ón gCéad Chogadh Domhanda a chríochnaigh bliain agus fiche roimhe sin. Ar ndóigh, sa Chéad Chogadh Domhanda, ba chuid dhílis d'Impireacht na Breataine agus den Ríocht Aontaithe Éire ina hiomláine, agus dá réir sin, na daoine a chuaigh le saighdiúireacht, Sa Chéad Chogadh Mór, ar bhealach, bhíodar ag dul le saighdiúireacht mar chuid den stát ina raibh Éire ag an am, agus ina theannta sin, ar ndóigh, chuadar amach ag saighdiúireacht in aimsir Home Rule, nuair a bhí daoine ag rá dá dtroidfidís agus dá ndéanfaidís a gaisce agus a beart go mbeidís sa bhaile go luath agus go mbeadh Home Rule ann go gairid ina dhiaidh sin. Ba chás eile ar fad ar fad é an Dara Cogadh Mór, ar ndóigh, mar faoin am sin bhí bhí stát Éireannach ann a bhí neamhspleách, agus ina theannta sin bhí an tír deighilte, bhí an Críchdheighilt tagtha i bhfeidhm agus ba chnámh spairne an tír a bheith deighilte. Agus, ar ndóigh, bhí Éire, an stát neamhspleách Éireannach, Éire de Valera mar tugtar air, nó Éire Neodrach, bhí sé neodrach sa Dara Cogadh Mór. So na daoine a chuaigh ag saighdiúireacht, Sa Dara Cogadh Mór, bhíodar ag dul isteach in arm ó stát a bhí neodrach agus nach raibh páirteach sa chogadh ar chor ar bith. Má chuimhníonn muid ar na tríochadaí in Éirinn, ba tráth an-mhoch go deo a bhí ann i stair na tíre. Bhí muid tar éis saoirse a fháil tamall go bhlianta roimhe sin, bhí muid tar éis dhul thríd an gcogadh cathartha, ba tír an-chorrach a bhí inti, agus anois bhí muid, ba tréimhse gairid é roimh an Dara Cogadh Mór. Só ba tráth nach raibh mórán i ndán do dhaoine óga ach an tír a fhágáil. Agus faoin tráth sin, faoin am go raibh Paddy Mac an Iomaire, nó Paddy an Droichid, bliain agus fiche d'aois, bhí na driofúrachaí ar fad, seachas duine amháin, agus a chuid dreárachaí ar fad, imithe leob go Sasana agus go Meiriceá. Bhí seisean ag feiceáil cuid mhaith strainséaraí ag tíocht is ag imeacht mar a bhíodh a mhuintir ag breathnú amach go Theach Mór Chasla riamh, agus bí cinnte go bhfaca seisean daoine óga dhá chomhaois féin ag tíocht agus iad ag cur síos ar an saol, agus go leor acu ba Sasanaigh a bhí iontu, an chuid is mó acu ba Sasanaigh a bhí iontu, agus bhíodh cuid mhaith acu in arm Shasana, agus is dóigh iad ag cur síos go leithéid de Pheaidí an Droichid a bhíodh ag obair timpeall ar an Teach Mór an t-am sin, ar mar a chaithidís a saol, agus tá seans maith gur chuir sé sin síol ina intinn gur mhaith leis féin an áit seo nach raibh an oiread sin le fáil aige ann, nach raibh an oiread sin go mhaith ann, ndáiríre, gur mhaith leis an áit a fhágáil. B'fhéidir go raibh baint aige sin leis gur fhága sé an áit agus go ndeach sé isteach san arm. Bhí os cionn, cinnte os cionn dhá scór míle idir fhir agus mhná ó Éirinn neodrach a chuaigh isteach in éide fhórsaí na Breataine le linn an Dara Cogadh Mhóir. Ní hé go raibh damnú as éadan déanta orthu, mar le bheith fírinneach tuigeadh ag an am in Éirinn go raibh cuspóirí éagsúla, go raibh cúiseanna éagsúla, go raibh cúlra éagsúla ag an-chuid de na daoine seo le dul ag saighdiúireacht. Agus dá réir sin bhí an tír báúil. Ins na tríochadaí, leis an chogadh eacnamaíochta, ní raibh obair ná fostaíocht fairsing. Bhí an cogadh féin agus blianta an chogaidh fíordheacair ar fad, agus mar gheall air sin, níor dúradh mórán, i ndáiríre píre, faoi sna hÉireannaigh a chuaigh anonn go Sasana, bídís ag obair sna monarchana nó bídís ag dul isteach ins na fórsaí. Ba ar an 5ú lá de Mhárta, 1936, a liostáil Peaidín Droichid sna Irish Guards. Iar oifigeach de chuid na nGardaí é an Coirnéal Sir William Mahon, arbh as oirthear na Gaillimhe ó dhúchas dó, a bhfuil saineolas aige ar stair an reisimint agus tuiscint ar cén fáth gur liostáil Éireannaigh ann thar na mblianta. Bhuel, I think in in the case of of your great uncle it was probably because uh there weren't many jobs at that time.

Ach is beag a cheapfadh gurb é bá an Titanic i 1912 a d'fhágfadh go raibh a fhios ag Peaidín Droichid go raibh leithéid de reisimint ann agus na Irish Guards. Cheapfainn, ón méid gur cuimhneach liom siar, níor cuireadh aon iontas mórán go ndeachaigh sé in Arm Shasana. Bhíodh corrdhuine ag imeacht in Arm Shasana. D'airigh mé comharsa amháin a rá go mb'fhéidir go raibh baint mhór ag Bruce Ismay go ndeachaigh sé isteach san arm. Bhí Bruce Ismay tar éis a theacht ag Lodge Mór Chasla ag imeacht ón bpoiblíocht a tharla de bharr an Titanic a bheith bailithe go tóin poill. Bhí sé ráite mar tá's ag an saol mhór anois gur éalaigh Bruce Ismay as an Titanic is é gléasta mar bhean agus bhí sé ina náire. Bhí seisean ina chathaoirleach ar an White Star Line a thóig an Titanic ag an am agus thagadh sé agus chaitheadh sé féin agus a bhean agus b'fhéidir a chlann tréimhsí áirid ansin agus bhí sé ráite go mb'fhéidir go raibh éifeacht aige cinnte aige sin go ndeachaigh Paddy an Droichid isteach in arm Shasana ag an am. Ba chomhaoiseachaí Paddy an Droichid agus mo mháthair. Rugadh chaon duine acu i 1914. Bhí Paddy an Droichid ina leaid óg ina chónaí i dteach an Droichid nuair a phós mo mháthair isteach ann. Agus so bhí aithne mhaith aici air i gcaitheamh an ama. Bhíodh m'athair an-tugtha ag imeacht, bhíodh sé ag imeacht le muintir an tí mhóir ó am go chéile nuair, nuair a bhí siadsan ag goil ag iascach in áiteachaí eile is rudaí mar sin, d'imíodh m'athair leo ó am go chéile. Freisin bhí sé anonn is anall go Sasana. So bhíodh Paddy sa mbaile an-mhinic. agus bhí aithne mhaith ag mo mháthair air ar an gcaoi sin. Dúirt sí go mba fear fíor-shlachtmhar a bhí ann, fear an-chruinn, fear a thiúrfadh an-aire dhó féin. Gaol amháin le Peaidín Droichid atá fós beo agus a bhfuil cuimhne aige ar an saighdiúir óg. Sin é an mac is sine a bhí ag Máirtín Mhaidhc Droichid, Micheál Mac an Iomaire. Bhuel sé an chuimhne atá agamsa air ná bolta den chéad uair sa mbaile ar thart ar 1943, tá mé ag ceapadh a bhí ann. Bhí mise seacht nó ocht de bhlianta ag an am, a Rónáin, agus ó, bhí an-mheas air, cheap mé gur fear iontach a bhí ann. Fear saghas tostach, nach raibh an oiread sin le rá aige, fear cineálta, agus eh, cheap mé ag an am sin go mba fear an-mhór a bhí ann, go bhfaca mé pictiúir dhó ina dhiaidh sin, agus Ní raibh sé ina fhathach chomh mór agus a bhí sé i mo shúilesa mar ghasúr, a' dtuigeann tú. Bhí sé go maith i dornálaíocht, chloisinn iad a' rá ar aon nós, san arm. Agus tá's agam gur fhág sé dhá phéire miotógaí dornálaíochta ag a' teach 'na dhiaidh agus baineadh, baineadh úsáid astu sin gur stróiceadh iad, baineadh blianta astu sin.

Ar aon nós d'óladh sé a dhóthain faichilleach ach ní fhaca mé dallta riamh é go dtí an oíche sul má d'imigh Paddy. Chaith siad an tráthnóna fada thiar tí Phíotair, nó tí Khit anois mar a thugas muid air, agus is cuimhneach liom bheirt acu a fheiceáil a' tíocht a' siúl aniar an bóthar agus. Sé Paddy a bhí ag coinneáil an tseanleaid suas. Is minic a d'fheicfeá braon ólta ag an seanleaid, ach ní fhaca mé dallta ceart ariamh é go dtí an oíche sin. An lá ina dhiaidh sin, d'fhill Paddy an Droichid ar a bheairic i Londain, agus go gairid ina dhiaidh sin, thug aghaidh ar chogaíocht an Dara Cogadh Domhanda den chéad uair san Ioruaidh. Ach an raibh a fhios aige siúd, Agus na mílte Éireannach eile, céard a bhí rompu ar an mórthír? Is deacair a rá nár thuig. Mar théis an tsaoil, bhí an Céad Cogadh Mór théis a bheith ar bun ar feadh ceithre go leith bliain, an cogadh ba mheasa agus ba fuiltí a bhí riamh ann, agus mar a dúradh ag an am, an cogadh a chuirfeadh deireadh le cogadh go brách. Bhí, agus bhí, bhí scéal an uafáis faoin gCéad Chogadh Mór, dul i bhfeidhm ar dhaoine. Mar sin, ní fhéadfaí a rá, murab ionann abraimis agus samhradh na bliana 1914, go ndeachaigh daoine, mar a déarfá, go réchúiseach agus gan aon tuiscint acu ar céard a bhí rompu. So, chuadar ann, déarfainn, leis an tuiscint go bhféadfadh sé a bheith fuilteach, go bhféadfadh sé a bheith dian, ach ina dhiaidh sin féin, dheineadar a rogha mar gur mheasadar go mb'fhearr leo é sin a dhéanamh ná fanacht san áit a raibh siad. Well, how is Martin, kids and all the family round Costello? I used to often think how peaceful you were all living when we were up to our eyes in Norwegian snow and a few thousand Germans chasing you back. Ar an aonú lá déag d'Aibreán, naoi déag ceathracha, thóg Paddy an Droichid agus an chéad chathlán de na Irish Guards, mar chuid den Twenty Fourth Guards Brigade, an traein go Glaschú na hAlban, áit a ndeachaigh siad ar bord an Monarch of Bermuda,

Cuireadh fáilte na laoch roimh na saighdiúirí a thug dúshlán na nGearmánach ar thoinn agus ar shneachta. Ní hé an léamh céanna a bhí orthu in Éirinn, áfach. Ní dhéantaí aon ghaisce as dóibh ar aon nós. Bhraith mise, nó smaoiníodh mise, bhraith mé gur bhreathnaítí orm mar saghas tréigtheoir, mar a déarfá. Ba i 1900 a bunaíodh na Irish Guards, mar aitheantas ar na hÉireannaigh a throid i gcogadh na mBórach san Afraic Theas. Go dtí an lá atá inniu ann, tá ceangal láidir ag na Guards le hÉirinn, le meascán d'Éireannaigh, daoine a bhfuil mianach Éireannach iontu, agus Breatainigh liostáilte sa reisimint. I measc na nÉireannach aitheanta a bhí sna Guards thar na blianta, bhí an scríbhneoir as Árainn, Liam Ó Flaithearta, an t-amhránaí Josef Locke, agus George Henry Morris, a rugadh ar an Spidéal i gConamara, an chéad oifigeach a thug na Guards chun cogaíochta, agus athair Michael Morris, an Tiarna Killanin. Ach cén tuairim a bhí ag daoine faoi na hÉireannaigh a liostáil sna Guards agus in Arm na Breataine le linn an Dara Cogadh Domhanda, ag am go raibh Éire ina saorstát neodrach? Ar bhealach, déarfadh duine go raibh sé, b'fhéidir, más tada é, níos éasca ar an dream a tháinig ar ais go hÉirinn, an chuid díobh a tháinig ar ais, ag deireadh an Dara Cogadh Mhóir, ná mar a bhí sé ag an dream a tháinig ar ais i ndiaidh an Chéad Chogaidh Mhóir. Mar, ar ndóigh, bhí Éirí Amach na Cásca tarlaithe i rith an Chéad Chogaidh Mhóir, agus bhí Éireannaigh, mar a déarfá, curtha i bpríosún. Bhí an tÉirí Amach curtha faoi chois. Bhí drochbhlas ar fad ar fad ar rialtas na Breataine agus ar éide na Breataine. Ach ag deireadh an Dara Cogaidh Mhóir, nuair a nochtadh, mar a déarfá, na beartais uafásacha a bhí déanta ag Hitler, agus an cinedhíothú agus mar sin de, ní raibh blas náireach ar an dream a throid in aghaidh Hitler, de réir mar a chuaigh an scéal. Faoin tráth go bhfuair mise aithne ar Pháidín Droichid, más féidir linn é a chur mar sin, bhí sé sna seascadaí. Agus bhí an tír seo ag éirí an-náisiúnach arís ag an tráth sin, bhí muid tar éis ceiliúradh a dhéanamh ar 1916, leathchéad bliain go 1916. Agus i ndáiríre, mar leaid óg ag éirí aníos, bhí cineál, bhí an-suim a'msa sa bhfear seo, san uncail seo a bhí a'm. Ach bhí náire orm ag an am céanna a bheith ag labhairt faoi go poiblí, mar gheall gur do Shasana a bhí sé ag troid. I think there was a considerable respect, funnily enough.

ón leagan a bhí muid ag fáil de stair na hÉireann maidir le ag an scoil, go fíor-naimhdeach, dtuigeann tú, do na Sasanaigh agus bhí, agus go ginearálta bhreathnaigh daoine air maidir le, bhí chuile Shasanach go dona, dtuigeann tú, ní raibh, ní raibh gnáthdhaoine a bheadh á dtabhairt orthu, bhí chuile Shasanach go dona, agus duine ar bith a bhí i seirbhís Shasana ansin, maidir le in arm Shasana nó i gcabhlach Shasana, Ní labhraítí an oiread sin, nó ní dhéantaí aon ghaisce astu ar aon nós. Bhraith mise, nó smaoineamh anois é, bhraith mé gur bhreathnaítí orthu mar saghas tréigtheoir mar déarfá don tír, má bhí siad i seirbhís, seirbhísí arm Shasana nó i seirbhís chabhlach Shasana, a' dtuigeann tú, agus ba shin é an gnáthsmaoineamh, cinnte, a bhíodh ag na daoine fúthu. Ní deirtí i bhfoclacha móra mar déarfá ach thuigfeá é, a' dtuigeann tú, go b'in é an dearcadh a bhí acu orthu. Tuairim agus 100,000 Éireannach ón dá thaobh den teorainn a liostáil i bhFórsaí an Rí le linn an Dara Cogadh Domhanda. Ach cén tuairim a bhí ann de na hÉireannaigh seo sna reisimint agus sna cathláin Breataineach? Ba dheacair a chreidiúint nach mbeadh teannas éigin ann go speisialta agus Éire neodrach. Ba dheacair a chreidiúint nach mbeadh tarcaisne anseo is ansiúd in aghaidh De Valera, cuirim i gcás, agus nach mbeadh tagairtí maslacha ann ó am go chéile don Éire neodrach a dhiúltaigh páirt a ghlacadh sa rud. I think there's a popular misconception about that. To be perfectly truthful, the the English or the British welcomed any soldier they could get. Any fit, fine, healthy, good fighting man was an addition who was more than welcome. Tar éis breis agus dhá bhliain a chaitheamh i mbun dualgas cosanta sa mBreatain, chuaigh Paddy an Droichid agus a chomhleacaithe ar bord an Strathmore, long de chuid P and O a bhí anois i mbun seirbhíse do chabhlach na Breataine, agus tharraing amach as Greenock na hAlban ar an ochtú lá fichead de Feabhra 1943. Ar bord na loinge le Paddy bhí a shean-chomharsan béal doiris, an Caiptín George Ismay, mac Bruce Ismay, an fear a deirtear a chuir ina luigh ar Phaddy aghaidh a thabhairt ar arm na Breataine an chéad lá riamh. Bhí an bheirt comharsan ag tabhairt aghaidh ar thuaisceart na hAfraice. They knew one another very well because many of them had served not only in Egypt and Palestine before the war but also

áit ar fhan siad ar feadh cheithre lá sular thug siad a n-aghaidh soir go dtí an Túinéis. Taobh amuigh de bhaile darb ainm Medjez el Bab, déanadh sléacht ar na Guards agus iad ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar chnocán, Recce Ridge, a bhí faoi smacht na nGearmánach. Tháinig Paddy an Droichid slán an uair sin, ach bhí an chogaíocht ag fáil an ceann is fearr air. Well Kate, I am here in Tunisia

Bhásaigh sé dá chuid gortaí áfach, agus cuireadh i Thibar é, sa reilig mhíleata is lú sa Túinéis, áit a bhfuil 99 saighdiúir de chuid na Breataine curtha. Is cuimhneach liom an lá a tháinig an scéal agus an caoineadh ag dul ar aghaidh. A mháthair seisean, bhí sí ina cónaí le mo mhamó, Agnes, agus mo mháthair féin. Grágaíl chaoineacháin, nuair a tháinig an, an, nuair a tháinig an scéala, yeah, yeah. Seachtain ón lá gur bhásaigh Paddy an Droichid, bhí údar caoineadh i dteach eile i gCasla, Chonamara. Maraíodh George Bruce Ismay ar an tríochú lá de Aibreán i gcath fíochmhar ag an Bou ó thuaidh de Medjez el Bab. Níorbh é sin an t-aon comhtharlúint a bhain le Paddy an Droichid ag an am. Bhí col ceathar aige Tommy Chóil, Tommy Chóil a' Droichid, agus bhí Tommy sa Merchant Navy, agus d'fhan Tommy agus Paddy an-mhór le chéile i gcónaí. Anois, bhí fhios ag Tommy go raibh Paddy an Droichid ag goil ar an North African Campaign, go raibh sé ag goil ar long go tuaisceart na hAifrice, agus. Chuaigh Tommy ar an long a raibh seisean ann go tuaisceart na hAifrice freisin. Cuimhnigh bhí seisean sa Merchant Navy agus nuair a tháinig an long a raibh Tommy air isteach go Tunis chonaic sé an long a raibh Paddy air ar ancaire istigh ansin. So chuaigh sé anonn go dtí an long sin le cuairt a thabhairt air. Dúradh leis go raibh sé gortaithe, gur gortaíodh é. agus go raibh sé san ospidéal. Now bhí Tommy ag rá liom blianta ina dhiaidh sin gur chaith sé lá agus oiche ag dul timpeall Tunis ag na hospidéil agus ag na ag na hionaid ar fad a raibh saighdiúirí gortaithe iontu i Tunis agus nár éirigh leis theacht ar Phaddy agus go mb'éigean leo Tunis a fhágáil gan é a fheiceáil. Séard a tharla ansin ná go raibh Paddy tugtha ag ospidéal a bhí trí scór míle taobh thiar de Tunis mar gur sa gceantar sin a gortaíodh é, rud nár thuig Tommy ag an am. Agus bhí Tommy Chóil a' Droichid tagtha abhaile arís go Doire Né faoin am go bhfuair sé amach go raibh a chol ceathar marbh. Duine as gach scór beagnach in arm na Breataine a maraíodh le linn an Dara Cogadh Domhanda. Tuairim agus 4,000 go leith Éireannach ar fad, a cheaptar. Ina measc, an fear a d'fhág an teach seo i Márta 1936 chun aghaidh a thabhairt ar na Irish Guards. Paddy an Droichid a chuaigh ar thóir fostaíochta agus a chuaigh ar thóir eachtraíochta, ach nár mhair ach ceathracha cúig lá nuair a bhain sé Mór-roinn na hAifrice amach. Rugadh Paddy Mac an Iomaire i dTeach an Droichid, ach ar nós na mílte Éireannach eile a thug aghaidh ar an Dara Cogadh Domhanda, ní fheicfeadh sé an baile,